amuru bi silamɛya kɔnɔ silamɛya yɛrɛ ye hubu de silamɛya ye amuru de ye silamɛya ye kanu de ye silamɛya ye kotoɲɔgɔntala de ye n ko ala kira sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ ka du kɔnɔ an bɛna amuru ta ye k'a jira mɔgɔw la silamɛw la silamɛw k'a dɔn k'a fɔ ko amuru bi silamɛya kɔnɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam don dɔ la a sigilen a ka so sufɛla fɛ o y'a sɔrɔ alakira ma ci fɔlɔ a kɛra kabilal biisa o y'a sɔrɔ alakira ma ci fɔlɔ mɔgɔ dɔ nana alakira ma ko abul as a ye a bila a ka cɛmasiriw la k'a pari k'a ka fɛn kasa dumanw kɛ a yɛrɛ la a nana foli kɛ k'a sigi alakira kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wasalam a ko alakira ma ko ale ɲɛ bɛ mɔgɔ la alakira fɛ yen ni o ye alakira denmuso fɔlɔ ye min tɔgɔ ye ko zɛnɛb ko ale nana o ɲini ala kira fɛ aa ala kira ye cɛ lajɛ mais mɔgɔ min don a lamɔna ala kira ɲɛ na a kɔrɔbayara ala kira ɲɛ na ala kira b'a dɔn a bɛ bɔ du min kɔnɔ a b'a fa dɔn a b'a ba dɔn a b'a somɔgɔ bɛɛ dɔn donc a b'a dɔn k'a fɔ ko maalankolon tɛ ee a ye kiraba in ka baara kɛta lajɛ a y'a lɛ ala kira bɛna réagir nin kuma la cogo min na c'est vrai normalement i bi a tigi somɔgɔ ɲini mɔgɔ ɲɛnɛma don a mɔgɔ ɲɛnɛma tɛ donc o kun ti ninnu ta la tuguni parce que mɔgɔ min don ala kira b'a yɛrɛ dɔn en personne donc ala kira sallallahu alayhi wa sallam a ko abul as ma a ko ni ale yɛrɛ alakira don problème foyi t'a la den ale bi a d'a ma ko nka ale tɛ se ka den di den kɔfɛ ale tɛ se ka den di a ma ni den yɛrɛ ka jɛn tɛ silamɛw a y'a lamɛn dɛ a ko a tɛ se ka den di ni den ka jɛn tɛ yɔrɔ anw ka sisan silamɛ ninnu dun a dɔw a dɔw i t'olu dasibaw sigilen sɔrɔ u ka du kɛnɛ na ten mɔgɔli in kɔrɔtalen don ɲɛ in kumunen don u bɛ dɔ ye dɔrɔn u ko n bɛ n den d'i ma den bɛ ta ten ka d'o tigi ma ten diyagoya furu la diyagoya furu tɛ silamɛya la silamɛya tɛ sɔn diyagoya furu ma ala kira ma deli ka sɔn diyagoya furu ma wa silamɛya la muso tɛ di ni muso yɛrɛ ka jɛn tɛ il faut que mɔgɔw k'o faamu ladabu tɛ dɔw kun bɛ k'o ko ta k'o kɛ ladabu ye yan nɔ wa n'i taara karisa den ɲini dɔrɔn a bɛ den ta ka d'i ma hali den ti ɲininka kirikara kiri a ka silamɛya de ka bon silamɛya tɛ dɛ silamɛya ti sɔn a ma ka den di ka sɔrɔ den ka jɛn tɛ silamɛya ti sɔn a ma mais komi an b'a la ka nin amuru in ta an bɛ ka nin furu in nin kuma in an bɛ ka nin ta fo ala kira yɛrɛ de ka du kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam a o kumana ala kira sallallahu alaihi wasallam a ko abul asi ma a ko k'a k'a kɔnɔ ala kira wulila o yɔrɔ bɛɛ a ma kɔnɔni kɛ dɛ a m'a fɔ i jɔ an ka taa muso ba ɲininka dɛ parce que an ka taa muso ba ɲininka cɛ dɔ bɔra e denmuso nɔfɛ e b'a dɔn problème ti cɛ in na a bɛ se i denmuso kɔrɔ a bɔkolo ka ɲi jogo ka ɲi yɔrɔ ni bi mɔgɔw don i b'u pamato ye ee i jɔ an bɛ taa muso ɲininka fɔlɔ dɛ muso de bi ko muso muso jumɛn muso da don yɔrɔ jumɛn bi furu la muso da don yɔrɔ ti furu la mais a bɛ faamu sisan musow ka da don yɔrɔ furu la parce que sisan yamakɛw de bi cɛ musow bolo kɛnɛ ma yamakɛw b'u bolo kɛnɛ ma u bɛ ko kuntanw dɔrɔn na muso de b'olu kalama donc n'i nana k'a fɔ k'i bɛna ko dɔ bali u la u bɛna ko in munumunu i bolo donc cɛw fana bɛ a laminɛ u b'a fɔ ko an ka taa musow ɲininka fɔlɔ parce que muso de bi muso ka ko dogolenw kalama mais du ɲɛnama kɔnɔ maa ɲɛnama du kɔnɔ a ye ala kira ka du lajɛ ala kira ma muso tɔgɔ fɔ yan fiye fiye fiyewu ala kira yɛrɛ wulila en personne ka taa ka taa a denmuso ka da konkon a denmuso bi si so min kɔnɔ ka taa da konkon mais ni cogo wɛrɛ don ala kira alayhi salam a sigilen a sigi yɔrɔ de la a bɛ ci bila ka denmuso wele ci min b'a bolo a b'o fɔ denmuso ye olu ye ordre ye mais tellement que a b'a fɛ ka den ka indépendance to a yɛrɛ bolo ka den mana décision min ta hun ni ayi den k'a dɔn k'a fɔ ale ala kira sallallahu alayhi wa sallam ale ka influence foyi t'a la tuguni ale ka influence dan ye mun ye mɔgɔ min nana ɲini ale fɛ mɔgɔ ɲɛnɛma don o de la ale sera a ma ni kuma ye mais ko tɔ bɛɛ b'i yɛrɛ bolo ala kira yɛrɛ depilasera ka taa a denmuso ka da konkon denmuso y'i kun bɔ ka na a ko ko papa k'a kɛra cogo di ala kira ko a ma sallallahu alaihi wasalam a ko ko i tɛnɛmuso denkɛ min tɔgɔ ye abul as k'i tɔgɔ de b'a da ka na su in na o kɛra dɔrɔn maloya fɛ i b'a dɔn mɔgɔ jɛman n'a maloyara ɲɛda in bɛɛ bi bilenbilen maloya fɛ zɛnɛbu ɲɛda in bɛɛ bilenbilenna mais ɲɛbilen jukɔrɔ a tora a bɛ yɛlɛyɛlɛ a yɛrɛ ma yɛlɛ musumusuni bɛ to ka tila tila la a yɛrɛ ma o la ala kira y'a faamu sallallahu alayhi wa sallam k'a fɔ ko fɛn ka di ale denmuso in ye ala kira taara a ye furu in latigɛ u ye furu in kɛ mais furu in ma kɛ dɔwɛrɛ kɔnɔ muso ka jɛn kɔnɔ o ni fa yɛrɛ ka jɛn kɔnɔ o la ko wɛrɛw de bɛna bɔ nin ko in kɔnɔ mun bɛna ko wɛrɛw bɔ ko in kɔnɔ ala kira ka ci bɛna donnéew changer nin furu in kɔnɔ parce que nin fɛn ninnu bɛ kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ ala kira ma ci fɔlɔ sallallahu alayhi wa sallam ala nana kɛ cɛ taara a ka duguta dɔ la ka muso to makan kɔnɔna na komi cɛ kun ye jagokɛla ye a taara a ka jago sen dɔ fɛ o kɔnɔna na ci nana jigin an ka belebele in kan sallallahu alayhi wa sallam ni ala nana ci se alakira ma k'a ka ci lase alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye a somɔgɔw wele ka kuresi wele ka don alisilamɛya la donc denmuso in silamɛyara cɛ in kɔfɛ ka sɔrɔ cɛ ma na ka bɔ a ka voyage kɛyɔrɔ la tuma min na cɛ nana ka bɔ a ka voyage la a nana denmuso lahalaya lajɛ a y'a faamu k'a fɔ ko denmuso in bɛ fɛn wɛrɛ la ŋunuŋunu fana nana fɔ a ye k'a fɔ ko denmuso in fa kɛra ciba ye ko denmuso in tugura a fa nɔfɛ ja o fɛn in ma bɛn abul asi ma parce que ale yɛrɛ ma sɔn ka don silamɛya la fɔlɔ denmuso ye a cɛ lasigi a ko a cɛ ma ko ale donna diinɛ kura la ale ale k'a bɛ kuma ti ka caya dɔrɔn cɛ wulila k'i kɔ don ka taa k'a to kuma la a wulila a tugura a cɛ nɔfɛ a bɛ ka kuma ɲɛfɔ a cɛ ye a ko a cɛ ma a ko ne fa de cira k'e bɛ ne fa dɔn wala a delila ka kalon tigɛ wa cɛ ko ko ayi e delila ka tigɛ a la wa cɛ ko ko ayi o tuma na a nana ni ci min ye wa ne dara a la ne ma deli ka n fa kalon tigɛ nɔ ye cɛ y'i yɛlɛma a y'a muso lɛ a ko a muso ma ko ale abul asi ale ti tugu ala kira kɔ ko mun na parce que ale fa sara diinɛ mun kan ale mɔkɛ sara diinɛ mun kan ale bɔnnaw sara diinɛ mun kan k'ale tɛna olu janfa fo lahara jɔ don ale fana bɛ sa o kan a bɛ ka cɛya kuma fɔ dɛ ko nka ale muso o ka taa don diinɛ wɛrɛ la ka sɔrɔ o ma fɔ ale ye k'o de ma bɛn ale ma donc a b'a dɔn ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ ni fɛ bɛ furu kɔnɔ parce que kanu ye furu kɔnɔna de ye furu kɔfɛ ta in o ye wuluya de ye kanu tɛ se ka kɛ furu kɔfɛ kanu tɛ se ka kɛ furu kɔfɛ n'a bɛ mɔgɔw hakili la ko furu kɔfɛ kanu de ye kanu ye o ye wuluya de ye o tɛ kanu ye ɛ an m'o furu ye wa o furu ninnu mana siri tile se kuncɛ fɛ furu bɛ sa ɛ a dɔw bɛ bɔ mɛri yɛrɛ la sani kɔɲɔfini yɛrɛ ka ko ko fila sɔrɔ o b'a sɔrɔ u jɔlen don tiribinali la jiji ɲɛma o fɛn ninnu bɛɛ ye jɛnɛya kɔlɔlɔ de ye u ye ɲɔgɔn jɛnɛyali mun kɛ san'u ka furu kɛ o kɔlɔlɔ de bɛ tugu u kɔ ni furu daminɛna jɛnɛya ti kanu ye furu kɔnɔ de kanu bɛ yen ni cɛ in ni muso in fɛn mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ u fila nana sigi ka kuma u bɛnna kuma la u bɛnna mun na cɛ ko k'ale ti bɔ a paranw kɔ ale paranw sara diinɛ min na ale ti bɔ o kɔ muso ko ale fa nana ni ci min ye ale ta ti k'ale b'a fa kɔ dɛ ale dara ci in na ale fana bi ci in kɔ ah, cɛ fana ko a ma ko problème t'a la a k'a ka diinɛ kɛ ale b'a ka diinɛ kɛ komi o waati y'a sɔrɔ a ma haramuya silamɛ muso kan a ka furu kafiri cɛ ma o y'a sɔrɔ o ayaw ma jigin fɔlɔ donc ninnu tora u ka nin kanu duman in na kelen b'a ka kafiriya kɔnɔ kelen b'a ka silamɛya kɔnɔ fo ala nana kɛ ci nana jigin ala kira kan ko silamɛw u b'a la ka tɔɔrɔ makan k'u ka makan bila k'u ka yɛlɛma ka taa midini donc hijira nana jagoya silamɛw kan sisan aa ala kira denmuso kamana gɔnna a b'a cɛ fɛ a cɛ b'a fɛ a nana ala kira fɛ sallallahu alaihi wasallam a ko ala kira ma ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ale zɛnɛb ale cɛ ka d'a ye ale cɛ tala k'ale bali a ka diinɛ foyi foyi la a b'ale dɛmɛ de ale ka se k'a ka diinɛw kɛ ka ɲɛ k'ale ɲɛ tɛ kunla la sisan ale k'a cɛ to yen nɔ ka taa k'a cɛ to aa denmuso hinɛ ye ala kira minɛ denmuso in ka d'a ye hinɛ y'a minɛ ala kira ko denmuso ma sallallahu alaihi wa sallam a ko n'a t'i bali i ka diinɛ na a ko i bɛ se ka to yan k'anw kɔni bɛ taa anw tɔɔrɔ la donc o ko in tora ten ala kira ko ko denmuso ka to a cɛ fɛ a tora a cɛ fɛ danbe kɔnɔ furu kɔnɔ kanu furu kɔnɔ la ala kira n'a ka sahabaw u bɛɛ lajɛlen u taara u bɛɛ yɛlɛmana midini taara dugu kura la nka u taalen dugu kura in na mun nana kɛ yen ala kira nana masa kun tɛ nka a kun bi masaya pilasi la kiraya ye fɛn ye fɛn min ka bon masaya ye paseke n'a kun ye diɲɛ fɛn o fɛn fɔ a ka duguladenw ye u bɛɛ sɔnnen don a ma a ka duguladenw u ka jagaw u ka sarakaw u bi diɲɛ fɛn o fɛn bɔ u t'a bɛɛ di ala kira de ma sallallahu alayhi wa sallam k'ale de k'a bɔ ale de bɛ kiri tigɛ dugu kɔnɔ ale de kɛra dugutigi ye ale de kɛra jamanatigi ye ale de kɛra masakɛ ye mɛ bilahi n'i ye o kɛ anw ka sisan muso ninnu ye k'a ye olu bɛ furu dɔ la mɔgɔ dɔ ma mɔgɔ min ni o ni u ti diinɛ kelen na n'u ko k'u bɛ fara a tigi la k'u furu sa ka t'u fa nɔfɛ u fa bɛ sɔn ni sisan musow don u fa kɛlen ye masa ye yɔrɔ wɛrɛ bilahi u b'u furu sa jaasa u bɛ se ka taa denmisɛnninya kura dɔ daminɛ dugu dɔ in na cogo min na ka taa faamadenya diyabɔ yen nɔ ka taa finilankolon don daminɛ ka kɛrɛbu kɛrɛbu daminɛ ni sisan muso don bilahi u b'o de kɛ ala kira denw olu ladabulen de don wa ala kira ye nin de jira k'an ka denw ladabu a tora a ka furu la kafirikɛ in kun kafiri dugu kɔnɔ a juguw ka dugu kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ k'a fa ɲini k'a faga olu ka dugu kɔnɔ mɛ kanu kama amour kama jarabi kama a ye o bɛɛ kun ka to cɛ in kun na yen nɔ don ka yɛlɛma yɛlɛma u nana ni fɛn wɛrɛ ye ka na don kuresiw ni ala kira cɛ salalahu alehi wasalam fo ka na guerre bɔ a ko la guerre ti dɔwɛrɛ ye ka na ɲɔgɔn faga bɔ a ko la ghazwatu badiri don zeinabu ɲɛ bɛ a cɛ la a cɛ b'a la k'a ka kɛlɛ labɛnfiniw don a y'i tiriwa gɛrɛ a cɛ la a ko ya abalas a ko ne ɲɛ b'a la e b'a la k'i ka kɛlɛ labɛnfiniw don k'i ka bamuru ta i na taa ɲɛsin ne fa ma dɛ ko e ni ne fa de bɛna taa kɛlɛ e bɛ ka ne fa de ni ɲini ne fa fana bɛna e ni ɲini kɛlɛkɛyɔrɔ la a ko nin tɛ fɛn cɛ ɲuman ye a ko ne cɛ yafa i tɛ silamɛya a sigira ka kuma kelen kan ko ale ti bɔ a faw ale bɛ sa a faw hɔrɔnya kuma don dɛ n ko bilahi fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ tun ye hɔrɔnw de ye e k'anw ka bitaw lɛ bi jamana feere de kɛmɛ anw bolo sanga ye min mana dɔɔnin sɔrɔ sira o sira fɛ hali n'o bi bɛn jamana janfa ma o tigi bi jamana janfa wa anw ta ti kɛ danbe kama anw ta ti kɛ foyi kama wari wari min n'a tɛna foyi ɲɛ ye diɲɛ kɔnɔ yan a ye cɛbaw lajɛ bi maliyɛn bɛɛ pɛrɛlen don bi bilahi i mana don maliyɛn o maliyɛn kan ni wari ye bi pour que ka jamana janfa o bi jamana janfa ɛ eh, hali sisan u m'a fɔ k'u ye dɔ minɛ k'a minɛna jamana janfa la k'a b'a la ka kɛlɛkɛminɛnw ni fɛnw san ka juguw ravitailler hakili la u y'o de fɔ a ka kan ka minɛ c'est vrai a ni minɛni ka kan a ni fɛn yɛrɛ ka kan min ka jugu minɛni ye nka minnu fana bi ka anw ka sɔrɔdasiw minnu ka kan ka wuli ka taa juguw kɛlɛ k'olu ka kɛlɛkɛminɛnw wari dun est ce que a ni olu bɛɛ ti kelen ye est ce que a ka kan ka minɛ k'olu to silamɛw jamana janfa jamana janfa la i ye jamana janfa jamana janfa cogo o cogo la e ye jamana janfa la de jihadisi dɔw bi nord la dɔw bi sud la yan dɔw bi anw kunna yan jihadisiw bi yan k'u jija dangari ka kɛ olu fana na wolomani kana kɛ kiri in na aw jija wolomani kana kɛ kiri in na kiri in ka boli maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka kelen kelen kelen kelen ɛ eh, halisa jihadisi dɔw bi bamakɔ yan bamakɔ yan minnu b'u to yan nɔ ka ɔriduru di minnu yɛrɛ ye a sɛmɛntiya jabara jabaraninw na jabaranin minnu bi lɛ diɲɛ fan bɛɛ k'a fɔ k'olu ye pacte signé u ni jihadisiw ko kana u faso kɛlɛ halisa o mɔgɔw bɛ munumunu na bamako yan nɔ o mɔgɔw ka dumuni olu siyɔrɔ mali b'a la k'o sara o kuma na maliyɛnw anw ka cɛya taara min anw danbe taara min o kuma na cɛ de ti yan tuguni wa mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka kuma ni min da don mali ko in na an ka tɛmɛ ala nana kɛ gɛri in kɔnɔ ɲɔgɔn faga nana bɔ gɛri in kɔnɔ gɛri in nana kɛ kɛlɛba ye n'u b'a f'a ma ko ghazwatul badri a kɔnɔna na kɛlɛ da nana digi kafiriw la kuresiw la ala kira burankɛ min ye abul asi ye o taara sɔrɔ prisonnier de guerrew fɛ a minɛna gɛrikɛyɔrɔ la donc prisonnier de guerrew kɛlɛ bannen ala kira sallallahu alayhi wa sallam u nana ka na kiri tigɛ prisonnier de guerrew kan min kan ka kɛ cogo min na min kan ka kɛ cogo min na donc finalement minnu kan ka faga olu fagara minnu bɛ yen nɔ n'u dɔnni dɔw b'olu la n'olu pɛrɛlen don ka o dɔnni di silamɛw ma olu ka to yen nɔ olu y'o kɛ minnu bɛ yen nɔ ni wari hakɛ dɔw ni o fɔra olu ka na ni o ye pour que ka u kunmabɔ donc abul asi taara o côté fɛ donc ala kira sigilen ye o kunmabɔyɔrɔ la mɔgɔw bɛ na n'u ka fɛnw ye an nana nin di pour que ka karisa kunmabɔ an nana nin di pour que ka karisa kunmabɔ wari dɔ nana ka na se ala kira tɛgɛ sallallahu alayhi wa sallam wari in kan koliye dɔ b'a kan kɔnɔ kɔnɔ dɔ b'a kan kɔnɔ min ni ale muso khadija silamɛya musoba silamɛya muso bɛɛ la belebeleba mɔgɔ fɔlɔ min kɛra silamɛya ye dugukolo sanfɛ ka fara ala kira kan ala kira ɲɛ bɛ o ka kɔnɔ o dalen don wari dɔ kan ka na ko ka abul asi kunmabɔ n'o ye a ka kɔnɔ min a y'a di a denmuso ma a denmuso ka kɔɲɔ su a yɛrɛ de kun b'a don mais a denmuso ka kɔɲɔ su a ye kɔnɔ in bɔ a kan na a y'a don denmuso kan na denmuso min na tɔgɔ ye ko zɛnabu ala kira ye kɔnɔ in dalen lajɛ wari kan belebele a ma se ka ɲɛji minɛ alakira sallallahu alayhi wa sallam a sigilen ɲɛji bɔra a y'a ka sɔlidaw wele se alakira kun ye mɔgɔ ye mɔgɔ min a ka sɔlidaw sɔnnen don a ye ni a y'a bila yɔrɔ min na mɔgɔ si t'a bɔ yen nɔ sɔlidaw a y'a faamu dɛ mɔgɔ kan ka tugu i ka generaux kɔ cogo min na i kan ka tugu jalatigiw kɔ cogo min na sɔrasiya la ɔriduru min bɛ sɔrasiya la o ye diyagoya de ye sɔrasiya la mɛ fo ɲɛmɔgɔ fana ka tilen dɛ ala kira kun tilennen de don ni a ye mɛnɛmɛnɛ wo jir'u la k'u bɛɛ ka don a kɔnɔ u bɛ fɛɛrɛ u bɛ wo in sen de u bɛɛ lajɛlen bɛ don a kɔnɔ tellement que u sɔnnen don u ka general ye ala kira y'u wele ka na ko nin ye jɔni ta ye ko ala kira ma sallallahu alayhi wa sallam ko i denmuso de ye nin bila ka na pour que k'a cɛ kunmabɔ ala kira ko n bɛ se ka jɛ dɔ ɲini aw fɛ wa u ko ko kuma an k'a lamɛn a ko esike aw bɛ se ka nin cɛ labila ka wari nin ani koliye in k'a segin ne denmuso ma wa sani kuma ka b'a da a ka sɔlidaw ko ko ɔhɔn hali u ma kuma yɛrɛ tɔ lamɛn paseke u tigɛlen don a kan k'a fɔ ko kuma kuntan ti bɔ u ka general da o kɛlen ala kira ye k'u ka na ni abul asi ye k'a b'a fɛ u ka ɲɔgɔn ye abul asi nana ani ala kira ye gundokan dɔ fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ mun fɔr'o kɔnɔ ala kira k'a ma ko ni a segira k'a ka layidu d'a ma k'a ka denmuso bila ka na ko furu t'u cɛ tuguni parce que ko ala ye alikuranɛ aya jigin k'a fɔ ko silamɛmuso dagalen tɛ bolibatola ye tuguni a cɛ ko ko ale bɛ a muso fɛ mɛ ni muso somɔgɔw ko k'ale ka muso segin muso fa ko k'ale ka muso segin ale ye hɔrɔn de ye ale muso in lasegin ko wa ko n'i taara k'i k'a fɔ a ye fana ko hadija ye koliye min d'a ma k'a kana to ka k'a kana farati a la ala kira bɛ ka nin bɛɛ fɔ ji de b'a dusukun na sallallahu alayhi wa sallam a t'a fɛ denmuso in n'a cɛ ka fara mɛ ala ka ɔriduru de don ala de y'a jigin olu tɛ se ka foyi kɛ ala ta kɔfɛ ala kira tɛ foyi kɛ ala ta kɔfɛ abul asi segira ka taa makan a selen makan a nana a ye ci o ci fɔra ye a ye a muso sigi a ye kuma ninnu ɲɛfɔ a muso ye u fila tora u bɛ kasi u bɛ ɲɔgɔn lɛ u bɛ kasi a ma sɔn k'a tɛgɛ maga muso in na hɔrɔnya kama a bɛna a jugu denmuso de bila ka taa dɛ jugu min n'u bɔra ka ɲɔgɔn fa sisan sisan a ye muso in labɛn tile gandere de fɛ ka muso in don hawudaju kɔnɔ u bi so siri sisan ka wotoro dɔ k'a kɔfɛ ka sɔrɔ ka eh, fini dɔ kɛ ka a dabiri a ye muso sigi o kɔnɔ makan bɛɛ nana bɔ a kalama k'a fɔ olu ni muhamadu minnu bɔra kɛlɛ la ni u bɔra ɲɔgɔn faga la sisan n'a ye dankari kɛ olu ka cɛdenw na k'a denmuso fana a y'o demande denmuso fana taatɔla filɛ donc révolution nana wuli makan mɔgɔw nana ko f'u ka muso in kunbɛn ka muso in faga parce que ni muso in kun olu ka furu kɔnɔ olu kun bɛ se k'a to yen olu kun bɛ k'u ɲɛ tugu a kan mais a t'olu ka furu kɔnɔ tuguni sisan jugulaka dɔ don ko f'u k'a faga aa abul asi ale kun ye kalafilila duman ye a y'a ka kala bɔrɛ ta a y'a da a kɔ la ka kalaw préparer a bɛ ka tugu fɛn in kɔ a ko ni mɔgɔ o mɔgɔ tɛgɛ magara muso in na ko o tigi b'ale faga fɔlɔ pour sanni ka se muso in ma o bɛɛ la kuma nana caya ka mankan caya a dugu yɛrɛ faama n'o ye abu sufiyana ye ni o ye dugu yɛrɛ faamaba ye o nana abul asi ye kala biɲɛ ta a y'a ɲɛsin a ma a ko ko abul asi ka kala jɔ k'a b'a fɛ ka kuma a fɛ abul asi ye kala biɲɛ jigin a gɛrɛla abul asi la a ko ne kɔni bɛna n ka maakɔrɔ kuma f'i ye n bɛna ɲɛmaa kuma f'i ye a ko ni ne yɛrɛ b'i place la ne bɛ den bila ka bɔ ko mais k'e b'a la ka den bila ka bɔ tile gan fɛ ko ko cɛ ɲuman tɛ k'e b'a dɔn mɔgɔw révoltélen don hali ne yɛrɛ tɛ se k'u kunbɛn o laban b'a faga a n'a den fila umama denmusonin kelen ani ali u bɛɛ bɛna se ka di saya ma sisan donc ko ne bɛ min ɲini i fɛ cɛya kɔnɔ ne de ye dugukuntigi bon i k'a fɔ mɔgɔ ye k'i murutila k'e ti den di ka taa tuguni i ka segin ni den ye i ka waatinin kɛ mɔgɔw ɲinɛnkolo matɔ sufɛ i ka den labɔ abul asi ye kuma in faamu a y'a kɛ abu sufiyana ka ko kɛcogo ye a ye den lasegin ko ni a ko kafiriw ma ko ni a ko ko den tɛ segin o tuma den ne yɛrɛ t'a lasegin tuguni n sɔnna aw ka kuma ma a nana den bila a fɛ yen ka waati jan kɛ o waatinin kɔnɔ bilahi a ma sɔn ani den ka si so kelen kɔnɔ parce que a fɔra a ye ko furu t'u ni ɲɔgɔn cɛ danbetigiw don hɔrɔn hɔrɔnw don dalakantigiw don a nan'i bɛlɛ dɔnnila su fɛ ka den labɔ ka taa den di a fa ma a fa mun ni o tɔgɔ ye ko muhamadu bnu abdullah sallallahu alaihi wasallam den se madina madina notabulu faamaw bɛɛ lajɛlen wulila ka boliboli daminɛ ko ala kira den furu sara a den nana an ka na den furu ni min nana ni ala kira taara ka taa a ɲɛfɔ a ye a b'a fɔ k'ale t'o la ala kira yɛrɛ y'a faamu k'a fɔ ko ale denmuso ni jarabilen don ka se degré ma a ti cɛ wɛrɛ fɛ ni a cɛ fɔlɔ tɛ diinɛ dun bɛ k'u bali a tɛ se ka d'a ma bilahi muso ye san wɔɔrɔ de sigi na san wɔɔrɔ a bana diɲɛ furu bɛɛ la ni anw ka bi muso don faama den a bi dugu fan bɛɛ don ɲɔgɔn na a bi dugu bɛɛ ɲagami mais ni a cɛ fɔlɔ in a ko a ti ja tiɲɛ don furu t'u ni ɲɔgɔn cɛ mais ni o fana tɛ ale ti furu a tora ka furubaliya a denw fa a ye san wɔɔrɔ de kɛ a jalan sigilen don a bannen don furu bɛɛ ma kɛlen don dɔ nana kɛ abul asi bilala kuresiw ka karavani ɲɛma parce que n'u kun bi jago kɛ u bi mɔgɔ dannayama dɔ choisi olu bi bila karavaniw ɲɛma karavani nin bɔtɔla don shami u bɛ taa n'a ye maka

caravane minɛ mais ala y'a kɛ a yɛrɛ sera k'i porokoto ka boli ka bɔ ka medine sira minɛ dugu kɔnɔna sira minɛ sufɛ abul asi ye dugu kɔnɔna sira minɛ a bolila ka taa se ka taa ala kira ka so ɲini ka t'i jɔ ala kira ka so da la k'a mago bi ka don u ye a taara minnu sɔrɔ gadenya la olu b'a dɔn k'a fɔ nin ye ala kira denmuso cɛkɔrɔ ye a nanen don k'a mago bi jatigiya la ou bien fɛn dɔ u y'a to yen a ka don a donna a ko k'u ka zɛnɛb wele ka d'a ma u ye zɛnɛb lawuli ka d'a ma zɛnɛb ye da yɛlɛ a nana abul asi ye a ko abul asi ma k'i silamɛlama de ni k'i nana silamɛya wa ko ou bien ko mun abul asi ko k'ale ti wuya fɔ k'ale ma silamɛya mais k'ale nana kalifa don yɔrɔ de k'ale nana kalifa de don a denw ba la ko kɛlɛ b'ale kɔ aa zɛnɛb kamana ganna o y'a sɔrɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam a tun b'a la ka fajiri de sali ni silamɛw ye misiri kɔnɔ zɛnɛb bɔra o yɔrɔ bɛɛ ka don misiri kɔnɔ ka taa musow ka kote la musow bɛ sali kote min fɛ a taara i jɔ mɔgɔw kɔfɛ mɔgɔw bɛ sali la a pɛrɛnna k'a fɔ a ko silamɛw abul as a bɛ dugu la yan ne y'a kalifa minɛ a kalifa minɛna alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye salamu bila dɔrɔn a y'i yɛlɛma a ye silamɛw lajɛ a ko ne ye kuma dɔ mɛn ko aw y'a mɛn wa ko k'u y'a mɛn ko zɛnɛbi yɛrɛ de don ko ko zɛnɛbi a ko ko k'a wele ka na zɛnɛbi nana se alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka dukɔnɔko a ka di a ye a ka kɛ silamɛw ɲɛna paseke ale ye lesɔn de ye alakira yɛrɛ ye lesɔn de ye a ka diɲɛ fɛn bɛɛ alakira ma a ka diɲɛ foyi dogo silamɛw la a b'a bɛɛ kɛ silamɛw ɲɛma jaasa silamɛw bɛ se k'ale ladege cogo min na zenɛb nana ko zenɛb ma k'a kɛra cogo di zenɛb ye kuma ɲɛfɔ a ye ah alakira y'i yɛlɛma silamɛw la a ko nin cɛ in buranya la a ma deli k'an janfa hɔrɔnya la a ma deli k'an janfa a ko ko mɔgɔ ɲɛnama don mɔgɔ min don tiɲɛ tiɲɛ na a fana tɛ se ka ban a kalifa la don min na tɔw y'u denw furu sa ko paseke k'u denw silamɛyara don min na mɔgɔw y'u musow furu sa paseke k'u musow kɛra silamɛ ye don min na mɔgɔw y'u denw faga ko paseke k'u denw kɛra silamɛ ye don min na mɔgɔw y'u bolokɔnɔmɔgɔw minɛ k'olu tɔrɔtire paseke k'u kɛra silamɛ ye o don nin muso in de ye nin cɛ in de ye alakira denmuso minɛ k'a kuvɛri k'a bila a k'a ka diinɛ kɛ donc hɔrɔnya la defo t'a la alakira ko sallallahu alayhi wa sallam k'a kalifa minɛna ka sɔrɔ k'a ka sɔrɔdaw ɲininka ko yalima u bɛ se u ye karavani na u ye fɛn minnu minɛ ko yali u bɛ se k'a segin a ma sɔrɔdaw olu ka réponse ti dɔwɛrɛ ye ɔhɔn kɔ donc alakira ye abul asi ka fɛn bɛɛ segin a ma abul asi segira o la ka taa makan a donnen makan mɔgɔ minnu ka marchandise b'a bolo a y'a bɛɛ lajɛlen wele u bɛɛ nana a ye bɛɛ ka kalifa segin ma a ye bɛɛ ka marchandise di ma ka bɛɛ ka fɛn ma juru o juru bi a yɛrɛ la yɔrɔ commerçant ni juru ti ban juru o juru bi a yɛrɛ la dugu in kɔnɔ falen falen ni sen bɛɛ a ye bɛɛ ka fɛn segin ma ka sɔrɔ ka kureshi jama jɔ ka sɔrɔ k'a fɔ kureshi ye a ko kureshi a ko fɛn dɔ bɛ ne kɔnɔ n bɛna bɔ bi u ko k'o ye mun ye a ko ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aa kuma turuturu la ka kuma turuturu a ko silamɛya in jiginna ale kɔnɔ depuis ale kalifa minɛna medini ale taara ale silamɛw ye cogo min na taara alakira sɔrɔ sallallahu alayhi silamɛw ye cogo min na silamɛya nege ye ale minɛ mais o don ni ale kun silamɛyara midini o don a bɛ kɛ midinikaw ɲɛna k'a fɔ ko komi ale sirannen de silamɛyara donc ale sirannen tɛ silamɛya siran ti ale don silamɛya la ale bi don par conviction ko n'ale kun silamɛyara yen k'a kun kɛ i n'a fɔ siran de ale don silamɛya la k'a kun na kɛ magankaw ɲɛna k'a fɔ u ka nafolo minnu bɛ ale bolo n'olu confisquera ko ale donna silamɛya la o de kama pour que ale ka se ka kɛ o nafolo in tigi ye la a nana bɛɛ ka nafolo segin ma ka n'a jɔ magan tilegan dere dere fɛ k'a fɔ magankaw ye o kuma na ale kɛra silamɛ abul asi y'i labɛn o yɔrɔ bɛɛ ka magan sira minɛ ka midini sira minɛ a taara midini ka sigi a ka rɔli kelen kan a taara i ko k'i jɛ k'a bila a ka cɛya minɛnw na ka na alakira fɛ yen sallallahu alayhi wa sallam ka n'a ka silamɛya déclarer alakira nisɔndiyara a tilalen o la a sigira a ko ko kuma b'a bolo ka fɔ alakira ye alakira ko a ma k'o ye mun a ko ko ne ɲɛ bɛ fɛn la i ka so denmuso fɔlɔ zeynɛb alakira yɛlɛla yɛlɛ ye a diyara a ye a yɛlɛla a ko a b'a fɛ ka segin ka furu dun a ye alakira ka réaction lajɛ alakira n'a ka dudenw kun ka di alakira kun bɛ a ka dudenw ka nisɔndiya fɛ alakira kun tɛ mɔgɔ ɲɛ kumunen ye so alakira n'a ka dudenw complicité de kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ kan silamɛya kan ala ka kow kan u ti bɔ alakira ti bɔ o kɔnɔ fiyewu u b'u ka diya k'o kɔnɔ u b'u ka nisɔndiya k'o kɔnɔ alakira bɛna wuli a bɛna taa surprise k'a denmuso la cogo min na abul asi tilala ka kuma na dɔrɔn ala kira sallallahu alayhi wa sallam a wulila k'a jɔ ka abul asi tɛgɛ minɛ k'o lawuli k'a ka tugu a kɔ o tugura a kɔ u taara ɲɔgɔn fɛ a taara zɛnɛb ka da ko a bɛna surprise k'a den na a bɛna a den lanisɔndiya a den ka san wɔɔrɔ jarabi ka ban diɲɛ cɛ bɛɛ la ka ban nafolotigiw la ka ban cɛ mɔdɛli bɛɛ la a sigin bɛ ka min kɔnɔ a nana a ye da konkon zɛnɛb y'i kun bɔ a ko papa k'a kɛra cogo di a ɲɛ bɛ a cɛ la a cɛ kɔrɔ la a denw fa la a tɛgɛ b'a fa bolo a fa k'a ma ko a k'i tɛnɛmuso den min tɔgɔ ye abul as a k'a nan b'i ko fɔ tun dɛ o yɔrɔ bɛɛ zɛnɛb ɲɛ bilenna tuguni a tora yɛlɛ musumusunin na e silamɛw a bɛ fɔ ninnu de ma ko kanu kanu o kanu tɛ furu kɔnɔ o tɛ kanu ye wa kanu o kanu dilala kɔfɛ ka furu bɔ a kɔnɔ i b'a jateminɛ a furu ninnu tɛ taa ɲɛ u bɛ taa yɛrɛ minnu sɔrɔ kanu na o t'o sɔrɔ furu yɛrɛ kɔnɔ ala b'a fɔ ko jɛnɛya man ɲi jɛnɛya man ɲi a y'a dɔn ko jɛnɛya man ɲi ko caman bɛ jɛnɛya la bɔn ninnu ye kanu ye kanu min ni a kɛra ala kira ka so kɔnɔ ni ala kira yɛrɛ ɛnpilikelen don a la silamɛya kɔnɔ diinɛ kɔnɔ danbe kɔnɔ n ye dɔɔnin de ta o la k'o fɔ aw ye aw k'a dɔn k'a fɔ ko silamɛya kɔnɔ kanu bɛ kanu caman de bɛ silamɛya kɔnɔ komi n'an y'a ta yɔrɔ jan o kuma ka ca an y'a ta ala kira yɛrɛ fɛ yen sallallahu alayhi wa sallam